Asalamu alekum wa rahamatulahi taala wa barakatuhu maliyɛnw ka bɔ k'aw fo k'aw waleɲumandɔn k'aw fo ni kisi foli k'aw fo ni danbe foli k'aw fo ni hɔrɔnya foli o de ye salamu alekum wa rahamatulahi taala wa barakatuhu maliyɛnw ka dugawu ɲini aw fɛ ka dugawu k'aw ye ala ka hɛrɛ kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen ala ka faso jɔ faso jɔbagaw ala k'u jɔ faso jɔbagaw ala k'u jɔ kira muhamadu n'a somɔgɔw bonya kɔsɔn sɔli ala muhamadin maliyɛnw aw balimakɛ aw dɔgɔkɛ aw denkɛ sarafo makan saba mɔden ye tanti jara denkɛ o mankan don maliyɛnw foli belebeleba ko di madamu sima amadu ɲangado k'i fo dan tɛ foli min na sɛk kulubali k'i fo dan tɛ foli min na maliyɛnw sarafo bɔla k'i cogo tuguni sarafo min ko k'ale tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔ janko dugu belebeleba sarafo n filɛ maliyɛn maaninfinw ne bɛ fɛ k'a dɔn danbe bɛ min hɔrɔnya bɛ min laadiriya bɛ min faso in kɔnɔ n bɛ fɛ k'a dɔn bi ni jɔn don URD jama a jama jumɛn a jama bɛɛ tɛ dɛ sabu URD ye jama salimaba de ye a jama salimaw bɛ yen nka jama kirikara dɔw bɛ yen n bɛ fɛ k'olu de jaabi bi ala ma hinɛ an ka perezidan na n'o ye alaji isumala sise ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen walahi a ye sumala sise su janfa dɛ bilahi cɛba min tun ye maliyɛnw hinɛ minɛ cɛba min tun ye yatimaw hinɛ minɛ cɛba min tun ye falataw hinɛ minɛ cɛba min tun ye fantanw hinɛ minɛ a y'a su janfa dɛ bubu kɛra maa sugu o sugu ye bubu kɛra maa sugu o sugu ye bubu man ka don URD kɔnɔ bubu kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye a bɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bubu man ka don URD kɔnɔ sabu URD danbe tɔn de don sanu tɛ mɔgɔ k'a ye wari tɛ mɔgɔ k'a ye foyi tɛ mɔgɔ k'a ye URD kun ka idéologie b'a kunna de mun don faso kɛlɛli ka faso bɔ nkalon jugu bolo k'a don tiɲɛ bolo an fa o ka idée de kun ye nin ye sumala sise nka bi an bɛna mun ye o sumala sise minɛni walahi URD tɔn jugu olu taara fara parti majorité mɔgɔw kan ka vote olu ka mɔgɔw ye assemblée kɔnɔ o sumala sali tuguni u tilala k'a su janfa ka taa maa juguw wele maa minnu nali bɛ se ka parti ci maa minnu nali bɛ se ka parti fɛn bɛɛ kɛ maa min nali image man ɲi parti ma k'olu wele k'olu ka na don parti kɔnɔ n'o ye bubu ni igor ye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un don dɔ kɛra yan a fɔra ko igor k'a ka fɛn candidature retirer a ko abada k'a t'a kɛ mɔgɔ ye ko sabu ko ninnu laji burama ni laji burama ani an fa Isumala Sise k'olu kɔrɔla k'ale t'a ka kandidatiri retire mɔgɔ ye a ye a ye joli sɔrɔ a don a ye joli sɔrɔ a san bi olu de kɛn bɛ ka na daga dɔw da la olu de kɛn bɛ na ka na n'u subagaɲinw ye olu de kɛn bɛ ka wari nafolow suɲɛ ka faso nafolo suɲɛ ka na k'u bɛna URD fana ci k'u bɛna o imposer URD kan URD mɔgɔw ma o kandida foyi sɔrɔ ko fo bubu subahanalahi o bubu ekɔlimɛtiriw banna a la o bubu sosiyete siviliw banna a la o bubu sɛnikaw banna a la o bubu sɔrɔsiw banna a la o bubu polisiw banna a la aw ka fɛn dɔ fɔ maa min sɔnna bubu la aw k'o fɔ ne ye tan URD maaw walahi waleɲuman dɔnba waleɲuman dɔn fana o ye ka maa a su k'a su kɔ tanga walayi waleɲuman dɔn o ye ka pati kɛ mɔgɔ dunan wara dunan kana ɲɛ kari o pati kɔnɔ dɔw ka bɔ k'o sutani ka sɔrɔ dɔw bɛ pati la san mugan dɔw bɛ pati la san tan dɔw bɛ pati la san mugan ni kɔ olu y'u ni di URD ma k'u joli di URD ma k'u ka fini di URD ma k'u bolonafolo ta ka don URD la dɔ kana tilegan tɛrɛn tɛrɛn fɛ ka n'i ɲɛ waga ko f'ale ka don o la walasa ale ka se ka kɛ o ka kandida ye ni wari bɛ nafolo ni nafolo bɛ maa kɛ perezan ye mali kɔnɔ bubu kun tɛ gɛn ka bɔ peremiye minisiriya la ni nafolo bɛ maa kɛ fɛn ye yan walahi bilahi IBK kun tɛ gɛn ka bɔ perezanya la IBK denkɛ bɛ min Karimu o min kun kɛn bɛ ka se bɛɛ ta ka d'a yɛrɛ ma bi a tɛ jamana kɔkan URD mɔgɔw a tɔnden jugu maanifin dɔw k'i yɛrɛ i k'i yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko maaw ko maa y'i yɛrɛkun de ye bilahi sumala sise joli bɔnna aw de ye sumala sise y'a ka nafolo di aw de ye wa sumala sise ni bɔra nin jamana in de kosɔn bilahi nin jamana in kosɔn nin cɛba in ye fantanw hinɛ minɛ ka yatimaw hinɛ minɛ ko maliyɛnden bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko parti in k'i dayɛlɛ hɔrɔnw ni yatimaw ye ko parti in k'i dayɛlɛ fasojɔlaw ye maa minnu banna ka nin cɛkɔrɔba in dɛmɛ maa minnu banna ka nin cɛkɔrɔba in dɛmɛ bilayi yanni saya ka se cɛkɔrɔba in ma a bɛɛ malola kelen kelen bi dɔw b'a ka hɛrɛ kɔnɔ bi dɔw b'a ka tɔɔrɔ kɔnɔ sabu ni sumala sise kun y'i kɔfilɛ i la n'i kun tugura a kɔ bilahi walahi bilahi mako kun bɛ ɲɛ an ka sabali an ka fɛn dɔw lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sumala sise y'a kɛ faso in ye dɛ sumala sise ma faso in yira n'a bolo jugu ye ala ma hinɛ a la bilayi a ma sɔn k'a da don faso in cili ko kuma na a ma sɔn k'a da don faso in bili ko kuma na bilayi a ma sɔn sumala tora maa jugu ni maa jugu ka tɔɔrɔ de la a ko nka a ko k'ale faso bi ko o sumala sise tɛ yen ala ma hinɛ la o muso kun bɛ ka waliden bɛɛ minɛ k'a fɔ ko bɛɛ ka don da kelen fɛ ko bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ sabu ale furucɛ ɲuman o ka laɲini kun ye o de ye denw ko k'olu y'u bolo don pariti tɔnden ɲuman bɛɛ kɔrɔ ko walasa bɛn ka se ka don pariti in kɔnɔ bilahi o sabu olu fa ka hakilina kun ye o de ye nka ka bɔ k'a fɔ ko bubu ka bɔ yan ka t'i kɛ yɔrɔ dɔ fɛn ye ka tila ka na tuguni k'a bɛna kɛ URD kandida ye o kuma maa tɛ URD kɔnɔ wa maa kalannen kun tɛ URD kɔnɔ wa maa hakilima kun tɛ URD kɔnɔ wa ni sumala tɛ wa ayi o camanba bɛ yen nka bubu ka kandidaya Igor ka nali bubu ka nali maa o maa b'a ju la kara ni deri de y'aw ta ye bilahi kara ni deri de y'a ta ye sabu a bɛ tɛrɛ dɔn an n'an nɔrɔ aw la bilahi i n'a fɔ tɛrɛ nɔrɔlen bɛ misiba kɔrɔ la cogo min na bilahi a tɛ kɛ yan o kuma URD hɔrɔn URD danbetigiw minnu ma sɔn ka sumala ɲɛnama janfa minnu ma sɔn ka sumala su janfa minnu ma sɔn ka sumala ka denbaya janfa minnu ma sɔn ka sumala ka ideyoloji janfa aw welekan ye nin ye dɛ walahi a y'a to cɛkɔrɔba su ka da cɛkɔrɔba min ka sira ni mali ye a y'a to cɛkɔrɔba su ka da cɛkɔrɔba min su ka sira ni mali ka hɔrɔnya ye ni mali ka danbetigiya ni mali ka kankelentigiya ye bilahi sumala fɔra dama a ko danbe hɔrɔnya kankelentigiya nka ni maa jugu dɔw bɛ taa ni jolimin tɛrɛ ninnu wele ka na k'olu ka na don pariti la mun na wasa olu bɛ se ka kɛ kandida ye ka sɔrɔ sumala ka furu ye den lamɔnen ɲɛnamaba dɔ bɛ yen awoka kɛ a tɔgɔ bɔtɔ mɛtiri denba ee a ye sabali sa dɔw faw de tun bɛ nin pati in kɔnɔ dɔw fa de ni sumala y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka pati in jɔ dɔw fa n'u ba de y'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka pati in taa ɲɛ dɔw kɔrɔ n'u dɔgɔ de y'u joli di faso in ma dɔw baw de y'u joli di faso in ma dɔw baw de y'u joli di nin pati in ma walasa pati in bɛ se ka taa ɲɛ ni maanin dɔ bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka na k'a fɔ ko ale bɛ n'o pariti ko kɔnɔ o tiɲɛ heyi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun heyi n'i ma dɔn buna adamaden ka jugu sumala sise ye gileki bɔ aw ye ka dumuni ɲini k'a di aw ma bilahi ka siyɔrɔ ɲini k'a di aw ma k'a fɔ ko fantanw ka lafiya kalan ka kɛ sekirite ka kɛ lafiya ka na faso fan bɛɛ o sumala sise dalen aw ko k'a fɔ ko sumala sise su janfa k'a ka hakilina janfa ni ala sɔnna ma a tɛ kɛ bilahi a tɛ kɛ sarako ɲɛnama ɲɛ na abada o kuma URD tɔnjɔ ɲumanw aw minnu ma sɔn ka sumala ka idew janfa aw min ma sɔn ka sumala su janfa aw minnu ma sɔn ka nin cɛba belebele in su janfa aw minnu ma sɔn k'a yira n'aw bolo jugu ye walahi sarafo b'aw wele ka na tɔn in jɔli ma sarafo b'aw wele ka na tɔn in jɔli ma he maliyɛn maninfin ka k'i yɛrɛ ye dɛ anw bɔra ka ninnu kɛlɛ yan k'a fɔ k'u man ɲi n'a fɔra ko maa jugu dɔ bɛ taa fara olu kan tuguni ko k'olu labɛn k'o ka na kɛ perezan ye tuguni o kɛlɛ taara min san kelen ka maa min kɛlɛ an b'olu ka dingɛ kɔnɔ ɔ ko o bubu sise kelen k'o ka na tuguni k'o ka na kɛ perezan ye o jamana bɛ taa min maliyɛnw sarafo bɛ na nin kun ye sarafo ka sɔrɔti fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye URD ka kuma na URD jumɛn URD tɔn bɛɛ tɛ dɛ a tɔnden jugu a fasoden jugu sumala jugu bilen kafiri joliminna ninnu bilahi sarafo bɛ na ne bɛ na bilahi n bɛ na walahi lazimi n bɛ na o kuma ka bɔ ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ne ba tanti jara k'i fo dan tɛ foli min na madame si k'i fo dan tɛ foli min na amadu ɲagadu k'i fo dan tɛ foli min na sɛki kulubali k'i fo dan tɛ foli min na ntɔma sarafo fɔnɔ o kulubali k'i fo dan tɛ foli min na papa k'i fo dan tɛ foli min na papa danbele ka ne yɛrɛ fa fo mamɛri fofana k'i fo dan tɛ foli min na fasojɔlaw hɔrɔnw danbetigiw kankelentigiw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye asalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu sarafo dawidi ka kalandennin wasalamu cɛ min tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ ka foli di kakɔlɔ bɛɛ lajɛlen ma mali kakɔlɔ bɛɛ lajɛlen i b'i yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ makan saba mɔdenw makan fofana makan kamara makan magasa k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kakɔlɔya n siya don an b'a fɛ a ka di k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wasalamu